Koma kwambiri chimene ndimafuna kuti lero ndibweretseko ngati chinthu chimene tikufuna tikumbutsane mu kudzutsa Sunnah ya Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam ndi gawo lokhudzana kumanda. Tikudziwa kuti ambiri akumwalira ndithu, makamaka masiku ano sumadutsa tsiku osamva kuti iyayi kuli maliro akuti akuti, munthu amene umamudziwa. Chachikulu, wina aliyense amene ali moyo pakadali pano aziganizira kuti, Kodi nanenso ndikafika tsiku limene lafikira azinzangawo, kuti akukalowa kumanda, ndidzakhala ndili pa state yanji? Ndidzakhala mu nyengo zotani? Lero ndimafuna kuti tikambe mu chizolowezi chimene chimachitika ndi mwambo wa Chisilamu umene umachitika kumanda, kuti munthu pamene tikumubweretsa kumanda omwalira uja, amayenerapo ndithu kulowa anthu ena m'manda muja kuti akalandirire mtembo uja. Ndipo anthu m'manda mmenemu ayenera kumakhala pa nambala ya witr, kuti atha kukhala atatu, atha kukhala asanu. Tsopano kodi oyenerera kwambiri kuti alowe m'manda muja akalandirire mtembo uja ndi ndani? M'bale wanga wolemekezeka, Msilamu, amene ukuonera program imeneyi, udziwe kunena kuti oyenerera kwambiri kulowa m'manda muja amayenera kukhala amene ali achibale a munthu ameneyo. Abale ake a munthu amene wamwalirayo, watisiyayo, ndi amene amayenera kukhala oyambirira kapena kuti oyenerera kukalowa mmenemuja. Izi zili choncho chifukwa choti munthu ngati akulandiridwa ndi abale ake, chisoni chawo kwa munthu ameneyo chimakhala chachikulu komanso Dhikr, kukumbukira koikumbukira imfa, kumakhala kwakukulu kwambiri chifukwa choti munthu ameneyo amakhala naye pafupi, amawandikana naye. So, chisoni chawo chimakhala chachikulu kwa ameneyo komanso. Chikumbukumbu mtima chawo ndi kuzikumbutsa pa nkhani ya maliro kumakhalanso kwakukulu kwambiri chifukwa choti munthuyu amamuona tsiku ndi tsiku, amadya naye, amakhala naye. Chabwino. Pali gawo lina limene Mtumiki wathu Muhammad, Sallallahu Alayhi Wasallam, adalankhula, Hadith, imenenso ikupezeka mu buku, mabuku osiyanasiyana, buku la Imam Ahmad, rahmatullahi alaihi adalankhula Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama zokhuzana ndi munthu oyenerera kupita kukalowa mmanda muja, yaani kuti kodi amene ayenera kukhala olowa mmandamo kuti akamulandirire m'bale uja ndi ndani, ndiye Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu Hadith imene adalankhula, adanena kuti, La yadkhulul qabra rajulun qarafa al-laila ahlahu, kuti ndithu asalowe m'mandamo munthu amene usiku wathawu wagona ndi akazi ache. Aha! Kusonyeza kuti usiku wathawu wachita ukwati, ndiye munthu ameneyo asalowe m'mandamo. Apa ndi pamene tsopanonso tatha kuunikirana kuona kuti kodi ndi ndaninso wabwino oyenerera, wabwino oyenera, zitha kupezeka kuti mwina abale aja ndi anthu okuti mwina usiku umenewu anali limodzi anachita banja ndi akazi awo ndiye pa chifukwa chimenechi zikhala kuti iwo ali restricted sakuyenera kuti alowe m'mandamo ndiye kuti mwa anthu wamba amene sadakhale pamodzi ndi akazi awo mu usiku umenewo ndi amene angathe kulowa m'manda muja kukalandirira Janaazah ija, kukalandirira mtembo uja kuwuika m'malo mwake. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zimene Mtumiki wathu Muhammad salla Allah alaih wasallam adatiphunzitsa ife ngati Asilamu kuti tizidziwe kukhala Sunnah, ndondomeko imene Mtumiki adaiika. ndipo zidachitika kuti mu nthawi ya mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallama ah, mmodzi mwa ana ake amene ali ruqaya radiyallahu taala anha amenenso adakwatiwa ndi uthman radiyallahu taala anhu adamwalira koma kuti nthawi imene uthman radiyallahu taala anhu malingana ndi mariwaya ena kuti adali ata kutangwanika ndi zinthu zina kapenanso mariwaya enanso akufotokoza kuti adali atakhala pamozinso ndi mzimayi wina yani jariya ndiye mtumiki wathu muhammad sallallahu alaihi wasallam adafunsa kuti ndi ndani amene sanakhale pamozi ndi mkazi wake usiku uno ndiye mmodzi mwa masahaba radiyallahu ta'ala anhu ameneyu ndi talha adalankhula kunena kuti ine ndi amene sindidachite abu talha ameneyu ndiye kenako uh, mtumiki sallallahu alaihi wasallam adamulamula Abu Talha kuti alowe m'manda muja akagwire ntchito imeneyi so kutanthauza kuti ndithu uh, choyambirira ndi zololedwanso kuti munthu mwamuna atha kukamulandirira mkazi wace atamwalira mkaziyo kumuyika m'manda chimene chinthu choyambirira komano kuti chimene chingamuletse ndi kupezeka kuti ngatinso mwina tiyerekeza ali ndi akazi awiri kapena atatu ndiye mmodzi mwa akazi ake wamwalira, koma kuti usiku umenewu kuti atakakhala ku nyumba ya mkazi wina, ndiye kuti in that instance sakuyenera kukalowa mmanda ndi kulandilira maliro amenewa. Abale anga olemekezeka, lero tinafuna kuti tingodziwisana nkhani imeneyi Palinso ndondomeko ina imene Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adatiphunzitsa ngakhale kuti Hadithiyo ndi ya dhaif komabe kuti ma ulama adanena kuti zabwino kwambiri, al awla wal afdhal, kuti zabwino kwambiri ndikuitsatira Hadith imeneyo kuti munthu ukafika kumanda usakhale munkhwawira zako koma kuti Hadith imeneyi ndi ya dhaif monga mmene ndidanenera. Ndiye ma Ulama amakhala ndi wijhatu nadhar, maoneke maonedwe awo so wa nkhani imeneyi, koma kuti ena monga ngati achina Ibn Baz adangonena kuti wal awla wal afdhal, kuti zabwino kwambiri ndiye kuti munthu uvule nkhwawira zako pamene ukudutsa m'manda, yaani chifukwa pokhapokha pali vuto lenileni, mwina kuli matope kapena iyayi pansi pakuotcha kwambiri, in that instance palibe vuto lina lililonse.